ndikunena kuti ifeyo zativuta ngati dziko tikukhala ngati tili pa zovuta ngati maliro kuti chipani cha mcp ndi utm chidapha wa polisi msilamu atupele muluzi is saying the same akumanena kuti zipani zimenezi sizimafunira amalawi zabwino they have even gone deeper kunena kuti chipani cha mcp ndi cha anthu akupha not doing anything ndi cholinga cha maudindo chimene chaononga anthu ku Malawi kuno ndi kumafuna maudindo muone mabungwe ambiri oboma li- kum- limene zinthu sizimayenda bwino sizi- sizikuyenda bwino uh, ev- ever since since 1994 chifukwa chokakamira maudindo zinezo ndizomvetsa chisoni kwambiri zomvetsa chisoni zomvetsa chisoni kwambiri Cho- cho- choti ndinganene nchoti ineyo atupele ndimawamvera chisoni kwambiri chifukwa mumamvera chisoni atupele kuti basi ndi wachinyamata akanalongosoka ndikananena kuti atupele polani moto ngati kampeni simukuyiziwa kapena mulibe mfundo mwina akanangokhala pamene timavutika munsewu mumu tikufuna chilungamo cha zisankho atupele anathawa anali ku india anati kaya ndi ku india kaya ndi kuti China. ku china mm -hmm. anathawa yet anapanga nawo contest zisankho mm. later on akubwera Akuta- akupita kwa achakwera komweko he he achakwera ndamuona ndi mtsogoleri wabwino chani chani 2 days later tikumva kuti wa, wapita ukuku ndikufuna ndinene izi kugwiritsa mpingo ku kampeni ndi zolakwika ife anthu ndi amodzi kulibe mavuto amene ama- amamveka mwa uchisilamu silamu kulibe mavuto amene amamveka mwa uchikristu kapena muchihindu amalawi tikumva kuwawa limodzi mupite ku eastern region ndinene kuti atupele akhala nduna under mutharika for 5 years achitako chani ku eastern region abale athu ku eastern region uko akuvutika amangodya iyeyo ndi abambo awo inali chi- chibale cha family kuti azitetezana abale anga ku eastern region uko musamve maboza amenewo a isa njaunju anali msilamu anaphedwa pa utsogoleri wa ndani utsogoleri wa mutharika mpakana pano sanatiuze ngati boma kuti munthu civil servant anaphedwa bwanji tikumva anthu aotchedwa ku 24 uku ndi a mpingo wanji A- a- awa akuwanena anaphedwa kwa msundwe uh, may his soul rest in peace ifeyo tinapanga condemn kuti zija zinali zolakwika anali mu uniform ya polisi zoona munthu Adziwa bwanji kuti uyu wa polisi mmene akuonekera wayenera ndi Msilamu, mmene akuonekera wayenera ndi Mkristu? Tikunena kuti asiye kumanamiza anthu. Muone Jane Ansah woti dziko lonse linamukana, munthu woti anakanika koti inapanga confirm you know, uh, parliament inapanga confirm Amalawi akhala akuyenda sakumufuna akukakamirabe pampando Jane Ansah choyamba anatilakwira ngati mtundu wa Malawi anatiwonongera zisankho zisankho za 2019 zinali zisankho zomvesa chisoni kwambiri ifeyo ngati dziko tinataya ndalama zambiri tikamanena kuti zisankho mumalowa mabiliyoni mumalowa ndalama zambiri koma ndalama zonse zija tina- tinazitaya m'madzi chifukwa cha mayi woyipa Jane Ansah ndipo Jane Ansah ndimadabwa kuti amakakamira chani ndimazifunsa kuti alibe umunthu samaganiza amene aja because ndikufuna ndikuuzeni chilungamo olo titati tivote lero kuti a- Amalawi amene akufuna Jane Ansah omwe ndi ochepa ne ineyo ngati m'bale wanu ngati munthu wokonzeka kuti ineyo ndinalonjeza kuti Amalawi tivutika limodzi ndipo pamene tizayambe kusangalala tizasangalala limodzi ndikufuna ndikuuzeni Amalawi a Chakwera ndi a Chilima ali ndi masomphenya abwino ku dziko lino ndi atsogoleri osasankha mitundu ndi atsogoleri osaba agwira nawo ntchito umumu munavapo kuti a- aba zakuti wafunse ma international organization akuuzani kuti Mtambo ni munthu wovuta amakana ineyo ndimawuza kuti ineyo sindingathawe pamene Amalawi akuvutika I can never leave I have to be with our people We have to finish this battle together chifukwa cha utsogoleri opanda masomphenya ndiye matenda amene tili nawowa tikuyenera tithane nawo pamenepa ndifuna nditsindikenso kwambiri kuti ineyo interest yanga kwambiri even CFT ndi yoona Amalawi tizikondana tizikhala mwamtendere zosankhana zithe and ndikufuna kuti eh, and I'm happy kuti manifesto ya a Chakwera ya MCP inayipanga include that transitional justice justice peace and reconciliation mm. and ineyo ndi nkhani imene ndili nayo ndi interest kwambiri chifukwa atsogoleri athu okubawa anasiya dala kuti Amalawi asayanjane because mukamasintha from one party maybe to multiparty bwana zinachuluka zina, zinapherezera because later on you endorsed Dr Chakwera and Dr Chilima And I'm- a DPP amalakwa I'm, ponena kuti I'm, iye I'm wafunsa. coming there okay amalakwitsa uh-huh.
ndipo amalota that time anthu akuvutika kwambiri kuno kumalawi muzipatala mulibe mankhwala anthu olo chakudya mmamizi mu- alibe chifukwa kulibe boma rom- yomwe ikuwathandizira kuwasamalira amaona ngati ena a ife tikutumidwa
we are meeting pamene uh, so much is going on in this country but the major shift has been uh, you moving from human rights defenders coalition to cft

Chimadzavuta nchoti anthu andale amaona ngati ena a ife tikutumidwa nde zimene zija zimandinyasa. A dpp nthawi ndi nthawi kumangoti akumutuma ndi a mcp, akumutuma ndi a utm nde zimene zija ndinaona kuti ah Koma, koma zi- zibwana zina, zinachuluka. zina, zinapherezera because later on you endorsed Dr. Chakwera and Dr. Chilima. And I'm- a DPP amalakwa I'm, ponena kuti I'm, iwo I'm asosi- coming there. Okay. Amalakwisa. Uh-huh. Ndipo amalota. That time, actually, ndikanakhala kuti uh, ndimatumidwa bwezi ndili konkuja because hrdc linali bungwe ndi bungwe la mphamvuso loti ntchito zambiri titha kupanga kumene kuja koma ineyo ndine munthu oti sindimafuna kupanga abuse ma powers yanga ma ngo laws samalora somebody to uh, to be political you understand mm -hmm. so ntchito imene timagwira nthawi yonse ija it was apolitical sizinali za ndale koma ndinazindikira kuti vuto limene lili ku malawi kuno ndi la ndale and andalewo amene akhala kuyendesa ndale kunoko ndi anthu oti zawakanika unfortunately zinthu ngati sizikuyenda bwino kundale zonse zimasiya kuyenda bwino chuma chimasiya kuyenda bwino ma services eh, public services zimasiyenda siya kuyenda bwino that's why tikuona kuti Anthu akuvutika kwambiri kuno ku Malawi, muzipatala mulibe mankhwala, anthu olo chakudya mmamizi umu alibe chifukwa kulibe boma yomwe ikuwathandizira kuwasamalira. Nde ineyo ndinaona kuti matenda amene Malawi akudwala mm. ndi matenda andale nde tikakhala ndi matenda tikuyenera tipeze madokotala amene angathandizire kulimbana ndi matenda amene aja. Ndinaona kuti ndikakhala wamkulu kuma NGOs sindikhala effective kulimbana ndi matendawa so ndinaganiza kuti panopa ndikuyenera ndisinthe ndikhale munthu oti ndikhale level yoti nditha kupanga contribute actively even kundale so panopa matenda amene tili nawo ndi andale and amene kachirombo kamene kakupangisa matendawa ndi dpp panopa ajoinana ndi udf because udf imapanga matenda yatizunza kwambiri kwa nthawi yayitali ngati amalawi mukati muone mbiri yabwino zimene kamuzu anasiya ma companies osiyanasiyana ma standards a skulu abwino tinali ndi civil service yamphamvu tikamati muzipatalamu ine ku skulu nditachokera ku zambia abambo anga amagwira ku copper belt mm. tachokera ku zambia kuja tikubwera kuno ku malawi mpaka ndinabwereza maklasi ananena kuti usise pang'ono skulu ya ku malawi ndi yamphamvu Koma panopa sukulu inawonongeka chifukwa cha utsogoleri opanda maso mpenya ndiye matenda amene tili nawowa tikuyenera tithane nawo. Ineyo ndinaganiza kuti aah msilikali wabwino komanda wabwino akapita ku nkhondo anthu ake akamaphedwa kwambiri akapanga attack mdani wake usiku amadzasintha kuti mwina ndiyese masana ndiye panopa ndamasuka. ntchito imene ndikugwira panopa that's why I'm able even to endorse ineyo ndi citizen wa dziko lino mm -hmm. nafenso timaona kuti dziko mmene likuyendera dziko likakhala mmanja mwawo zitakulongosoka that's why tikuchoka ku hrdc kuja ndikuti ndachoka uku ndayamba citizens for transformation mm -hmm. movement imeneyi ndi ya amalawi you know si chipani you understand mm. so ineyo ndangoganiza kuti tikale ndi movement chinthu choti amalawi azichiona kuti ndi chawo but why, why didn't you just go straight into malawi congress party kapena utm chinali chofunika bwanji that you should establish cft
cft ndi movement ya nzika Ineyo chimene ndachionanso n'choti anthu andale amalekerera kumawononga zinthu, kumaba, kumawononga dziko chifukwa anthu amakhala kugona, nzika, ma citizens. So citizens tikudziwa ndi nzika eti? For transformation, it's transformation ndi kusintha kuchoka ku zoipa ku zabwino. Ndiye ifeyo, ineyo ndimafuna kuti ndikhazikitse chikhalidwe m'Malawi muno. Ichichi ndi chikhalidwe ndikufuna ikhale ngati culture. Ana akamakura aja aziziwa kuti ife ndi ma citizens ndipo ntchito yatu ndi ya transformation mm -hmm. Nde citizens for transformation ndinaipanga kuti ikare ngati chida cha Amalawi choti oro a Chakwera atalowa ndi a Chilima mm -hmm. akayamba kurakwisa citizens for transformation will rise against them Mukundimvetsetsa? mm -hmm. Siku, sikuti poti tapanga endorse which means oro zikulakwika tizingoziyang'ana nde ineyo ndikufuna ndinene izi ma objectives ya citizen for transformation anali awiri kumayambiliro short term mm -hmm. ndi long term mm -hmm. short term objective ndiyochosa dpp mboma chifukwa dpp yakanika kuwathandiza amalawi dpp ukangoganiza za dpp umaganiza kuba ukangoganiza za chi- dpp umaganiza nkhanza nde zimenezi amalawi atopa nazo so tinanena kuti kuti tilongosole ziko dpp pamene afika pano oro mutayankhula malilime motani oro mutapempera motani oro mutama- mutagwadira motani sangasinte ndi boma roti ndi losakhulupirika so ndinaganiza kuti for us citizen for transformation agenda kuti ikazikike we need kuti awa achokepo kaye pabwere ena koma our long term objective long term objective is a, a transformative agenda mm -hmm. chimene tikufuna ndi choti muno malawi anthu akale ochangamuka amalawi akale oseguka kuti kuwabera kute

is not going to be a political party in any way. It's not going to be a political It's not party. going to be a political party. Okay. It is a political movement. Mukati muone mmarawo muno tindi mabungwe ambiri a ma NGOs. Koma pamafika pena pache zima zinthu zimakanika kuti a- apitirize struggle ija. So ineyo I created this movement kuti ikare is a revolutionary movement. Si movement bo, yoti basi movement i- business as usual. We want to do business unusual even Dr Chakwera ndi Yes. a Chilima atawina pa 2 July pa exactly you still be vocal very well Ngati zinthu zitakhala very kukula- much so actually zinthu zikamalakwika we will still be vocal and citizen for transformation si ineyo ndi amalawi actually even if ineyo

people still talk about the work that we have done ntchito imene tagwira mm. so atsogoleri ambiri pamene akuwatamanda kwambiri ndi pamene amafunika amafuna kuti akazikike but my conviction is that malawians deserve better amalawi tikuyenera tiwatandize tisinte mmene zinthu zikuyendera ndale zokubazi zite ndale zapamtundu zite the cft

fly you out of the country uturuke uka, ukayambe kugwira ntchito kunjaku ukaphunzirenso school I've had ma offers ambiri ngati amenewo Ndika- ndikanakhala kuti ndine munthu wofuna maudindo mm. kapena ndifuna ndikanatuluka koma even you ask anthu a- a- akunjaku mm -hmm. wafunse ma international organization akuuza kuti mtambo ni munthu wovuta amakana ineyo ndimawauza kuti ineyo sindingathawe pamene amalawi akuvutika

ndi cholinga cha maudindo chimene chaononga anthu ku Malawi kuno ndi kumafuna maudindo muone mabungwe ambiri oboma m'mene zinthu sizimayenda bwino sizi- sizikuyenda bwino uh, ev- ever since since 1994 chifukwa chokakamira maudindo anthu akuno kaya njara yanji imene amakala nayo ku maudindo mm. muone Jane Ansah yo oti ziko lonse linamukana munthu woti anakanidwa koti inapanga confirm you know uh, parliament inapanga confirm amalawi akara kuyenda saku- sakumufuna akukakamirabe pampando a Peter Mutharika chimozimozi muone a Bakili Muluzi anarowa pampando 10 years yawo yakwanira ayamba kufuna third term ayamba kufuna open term you, you, you know khalidwe lomwe lija kumabweresa ana awo kuti mwina arowepo apitirize chifukwa amamva kunona mipandoyi amamva bwino akamatibera. Ah, bingu Mwa- mutharika anali ndi anthu very capable amene amagwira nawo ntchito koma they were all frustrated because he wanted to push in his brother why they would want to continue ruling so ineyo ndinachiona kunoko ku malawi oro nduna yapezeka kuti yaba for instance a Mutharika 145 million ija mpakana pano mm. ndi nkhani yoti ndiyochititsa manyazi president wa dziko kumarandira ndirama ngati zimene zija mu account mpakana pano sanafotokoze bwino ineyo ndikanakhala Mutharika nthawi yopanga resign ikadakhala imene ija mm. ndiye ndikufuna ndikuuzeni kuti ineyo nditakufuna even lero nditakufuna kupita kumudzi ndikakhale ndi anthu anga ndine mfumu you understand ndikakhala ndi anthu anga ineyo chimandisangalatsa kwambiri ndikamaona kuti anthu akusangalala chimandisangalatsa kwambiri leadership is about serving people leadership is not about kumadzipanga serve iweyo so you're not hungry for power i'm not i'm not

and they have to stick to that cause mm. and you have to make sure that you should never betray the struggle i will not betray the malawian struggle and i know a lot of malawians are praying wherever they are mm. amatipempherera enafe panopa tikamayankhula pano timangoti ndi zisomo za mulungu mapemphero amene amalawi akupemphera kwina kuli konse akuru akuru ampingo mm. anthu akumagwada anthu akumakwera mapiri kupemphera kuti malawi alongosoke nde ngati wina akuona ngati anazolowera za usavage basi angotenga zikwanje mfuti kuti athane ndi ife sathana ndi ife chifukwa akulimbana ndi mulungu amwene mphepo ikayamba kuomba kurowera uku palibe amene angayisinthe kuti irowere uku panopa mphepo ikurowera uku malawi akuyenera kusintha and kusintha kwake utsogoleri ukuyenera usinthe utsogoleri ukuyenera upite mumanja mwa chakwera ndi achilima as vice president you understand mm -hmm. ineyo ndikanakhala kuti ndimakakamira kapena ndimafuna maudindo brian ndikanangopanga resign ku hrdc ndikanapanga chipani changa ndikanayimanso pa ballot mm. ndipo ndikufuna ndiwatsimikizire anthu kuti ndikanatenga mavoti ambiri ndipo koopsya pamene pa zimene ndikanapanga mwina ndikanangogawa mavoti mm. kapena mwina ndikanawinanso mm. i have to be very honest yeah, that's right, yeah.
ndikanawinanso mm.
but because i love this country so much munthu ukamakhala uzichita kupanga recognize kuti pa ground palinso anthu ena oti akupanga zina But why, zake why, why Dr.
Chakwera and Dr. Chilima? Why didn't you

lasintha you understand and now i've got a lot of faith in him a lot of faith he's a man of integrity in this country we need servant leaders panopa tatopa ndi atsogoleri okuba makuruku liars anthu aboza ngati am- awawa sinaonepo ndani amene uh, uh, a Mutharika ndi boma lawo uh, a Bakili you know ndi, ndi, ndi, ndi udf panopa Now chimene chikuchitika panopa ndikuuze ndi zija zoti munthu a amaba ndiye amayuza b kuti azimuteteza ndiye later on zapezeka kuti b nayonso wayamba kuba then later on angogwirizana kuti a apapa taba kwambiri apapa tapanga zolakwika tiye tibwere limodzi titetezane ndi zimene udf ndi, ndi dpp zikupa- akupanga and anthu amenewa amalawi kwina kulikonse kumene alili ndikufuna ndiawuze kuti anthu amenewa si atsogoleri amene angatithandize even if akanati akusinthana mabanja awiri koma dziko likupita patsogolo kanakhala zili bwino afrobarometer study imene yachitika posachedwa apa m- by, I- as of december Ma results ake anaonesa kuti pa anthu 84 pa anthu 100 onse 84 akunena kuti dziko likulowera kolakwika zinthu sizikuyenda now 100 minus 84 kwasala angati amene akuti zinthu zikuyenda izizi zikutanthauza kuti olo ti- tikavote chilungamo chake should be 90 or 85 percent imene ikavotera chakwera so you, you are certain kuti dr chakwera awina awina bwinobwino so izizi ndimangofuna ndifotokoze kuti a- anthu much as they are frustrated ndi anthu awo koma mphatso imene mulungu atipasa ya chakwera muli utsogoleri wabwino and e- even a Chilima he's a good leader Ali ku akugwira nawo ntchito awa mm. anapatsa kupanga manage public service reforms mm. anthu tinayamba kuona ati ndithu ku public service zayamba kuyenda zangoyamba kuyenda ati ah, akushaina akumuchotsa akukayikako mayi aja ankalilira Jane Ansah mumati Seodi, Seodi, Seodi White. White. Yes. Seodi White. Akukaikako mayi amene aja mm. uh, amene ankalira kuti Jane Ansah walakwa chani you, you know what I mean panopa ku public service sitikuonapo china chilichonse You- you- you let- Nde ineyo ndikufuna ndinene kuti Yeah. I have a lot of faith not only faith and respect mwa atsogoleri awiriwa You led the uh, HRDC kuma demonstrations against the Mutharika uh, regime komanso Jane Ansah. katundu wambiri anaonongeka malawians lost business zambiri zinaonongeka do you have any regret comrade timothy mtambo chifukwa cha loss of property and life under hrdc which you led no no no
you are making a mistake i'm making a mistake i read uh,

There were moments that we could have every information that these people were meeting even street kids, meeting the street kids to send them to say, go and cause confusion. You understand? Mm -hmm. we, you know, it was a deliberate move to dent our image amalawi akuziziwa zimenezi asaone ngati amalawi sakuziwa ineyo ndikufuna ndinene izi ngati mtsogoleri ndikamaona zola kwika zimandipweteka kwambiri chifukwa ine ndimakhulupirira kuti wina aliyense ali ndi ufulu that's why olo zulo titagwira anthu amene amafuna ku- kuti- kutipweteka ifeyo ndi zikwanje sitinanena kuti amenyeni tinanena kuti mukasiye ku ku polisi chifukwa timasata malamulo even nthawi ya mademo ija timachita kuika advert pa radio kuti azilengeza kuti izizi nzamtendere chifukwa timakhulupirira mtendere even kumademo kuja wina akangopanga kolakwika ineyo ndinkaimisa demo ija ndikunena kuti sindilola zimenezo So you don't So- have you don't have any you don't have any regrets. in, in whatsoever. fact um, you know the word regret is wrong um, because if you regret it's, it's like you are the one who did something Okay. bad Okay.

ifeyo ngati dziko tinataya ndalama zambiri tikamanena kuti zisankho mumalowa mabiliyoni mumalowa ndalama zambiri koma ndalama zonse zija tina- tinazitaya mmadzi chifukwa cha mayi woyipa jane ansah ndipo jane ansah ndimadabwa kuti amakakamira chani ndimazifunsa kuti alibe umunthu samaganiza amene aja because ndikufuna ndikuwuzeni chilungamo olo titati tivote lero kuti a- amalawi amene akufuna jane ansah mwina atakupezeka mwina anthu a dpp okha omwe ndi ochepa ndanena kale kuti almost 84 percent amalawi akuti dziko likulowera kolakwika sakugwirizana nazo mukati muone mademo amene timapanga aja kumakhala ma millions ndiye kumazifunsa kuti kodi anawavotera awa ndi anthu angati ndi atiwo ndiye a Jane Ansah analephera kuyendesa bwino zisankho anatiwonongera zisankho two akakamira chabwino tikuyamba process ina registration process mpeza kungopanga zokuba zokazoka and zinthu zikamalakwika olo mpange report salabadira china chilichonse so mayi jane ansah ndi MEC yawo yonse ija chomwe ndinganene nchoti sitikuwafuna chifukwa sali independent akukhala ngati nrb uh, MEC ndi dpp ndi family imodzi mukamalowa ku mpira you know rifari amene mwasankha kuti ayendese mpira uja onse matimu akhale comfortable ndi rifariyo osati mbali imodzi ndi imene izimkakamira rifari enawa kuti ayi Ndikufuna ndikuuzeni izi we are sitting on a time bomb as a country and if dpp insists kuti Jane Ansah continues kuyendesa zisankhozi or atawina mwachilungamo aMalawi sazavomereza and I'm, I'm appealing to the international community kuti chonde chonde ma development partners ali mMalawi muno ma donors chonde chonde inuyo mumadziwa zisankho mmene zikuyenera kuyendera mumadziwa ma principles ndi ma values amene amayendesa zisankho can you intervene because zomabwera pamene kuMalawi kuli moto ndi pamene tiziona au un ikubwera its bad mm. they have to be proactive Mutharikayo akanamukhazika pansi Mutharika tikudziwa umakonda kwambiri a Jane Ansah tikudziwa ukufun- ukuwafunisisa ndithu kuti ayendese zisankhozi koma anthu anu sakuwafuna because it's more or less like we're sitting on a time bomb tikuona kuti bomb likuthamanga

So we as CFT tikunena kuti Jane Ansah akuyenera kupakira ndipo akutitayisa nthawi ndipo tikugwirizana nazo even a HRDC akuti uh, they are planning mademo ena mademo tikufunika akhaleso ambiri mayi ameneyu sakuyenera kuyendesa zisankho ifeyo ngati CFT tinanena kuti system yoyendesa zisankho ikuyenera kukhala credible and it has to be trusted yeah. taonani system akugwirisa yomwe ija anayigwirisa inaononga zisankho and yomwe ija anthu ankapereka umboni ku koti kuti anthu ankalowa mu system ma ghost users yomwe ija ndi imene akuyigwirisa tikunena kuti who has certified that system because panopa they should have

kulibeso wina angakhale ndi fingerprint yofanana ndi iweyo so ngati timafuna kuti tichite safeguard because tikumva akuprinta ma ballot papers ena mwina the last time anaprinta zoti zimasiyanako ndi enawo panopa they, they, they may have So exactly my the next same question is, uh, with Jane Ansah still there, you think kuti we may not have credible election? will not So, so, so what if she's there? What if she's there on 2 July? If she's there on 2 July, then I would say we, we are sitting on, the, on a time bomb. you know, these things tiziuzana, tiziuzana chilungamo. Ngati ena chimene chikuvu- chimavuta mMalawi muno anthu ena amaona ngati enafe ndi- ndife zisiru ndikufuna ndiasimikizire anthu ambiri sakusangalala even polisi imene akumayipanga abuse iyi kumatuma apolisi apolisi kupanga zolakwika kwa Msundweko kuma- kumatetezana anthu sakumufuna Mwapasayu kuma- kumalimbikirabe kuti Mwapasa akhale pompo you understand even amene aja almost 90 something percent they are not happy ndi zimene zikuchitika pali kagulu kochepa even when you go to eh, eh, eh, mdf they are all citizens of this country mm. nawonso amaona kuti kodi dzikoli likulowera kuti aliyense ali mMalawi munomo mm. akuchita kuona kuti dzikoli dere ukasegura news kungomva ndalama kwakuti zabedwa chakuti chaku- chasokonekera uko e, akuti akuti aku- akufuna ku- ku- kupha wakuti kumawocha anthu ngati mmene anthu afera ku area 24 anthu kufa ngati chonchi boma kumangoyang'ana osayankhulapo kanthu anthu tamanga dzulo kuja tapereka ku polisi I'm telling you by now mwina atulutsidwa kale ndi are we running a government or a criminal society

what happened ndikunena kuti or ku army uko, we, we had a very democratic commander You see, you know anateteza ma citizens mm. a Nundwe anateteza executive anateteza president anateteza parliament anateteza judiciary kugwiritsa malamulo kuyendesa chinthu mm. amasinda ndiye ku polisi uko tikuona kuti apolisi ndi abwino koma kuti mtsogoleri omwe si wabwino anthu akuti mchoseni amakana nde we have a state which is so chaotic
ena akhoza kunena kuti maybe you have a personal hatred against uh, president mutarika I, I don't have any personal hatred. Let me tell you this. Ndimamva kuti a Mutarika is a very good person. Ngati munthu eti? Ngati bambo. And ine ndimawapatsa ulemu kwambiri. Ineyo ndimapereka ulemu kwa mtsogoleri wina aliyense, ndimapereka ulemu kwa munthu wachikulire. I've never never had exchange even words ndi a Mutarika zomwe zija kumva kuti mtambo hey, timtani timtani ena kumayankhula kuti hey, fiti yaikazi ndimangodabwa kuti kodi anthu awa tawalakwira chani mu democracy aliyense amakhala ndi opinion kuperekapo maganizo that's why ifeyo a cft tikufuna tipange active citizens a Mutarika sinimadana nawo koma ndimadana ndi mmene amayendesera dziko amwene tapitako

oti just to have a good leader pamwamba paja zinthu ziyamba kuyenda bwinobwino we have got proper development plans even a Kamuzu anasiya good plans oti tikanapitiriza pamene paja improving them as technology is advancing our country should have been another singapore koma iwo they just talk about singapore yet they're messing up the standards of this country so i hate mutarika because of corruption i hate mutarika because of zimene timaona zankanza mMalawi muno mm. munthu kungoyankhulako basi mawa akufuna kuwochera nyumba anthu amene akutsutsana ndi the stand that you have taken to support and endorse dr chakwera ndi chilima akumanena kuti chipani cha mcp ndi utm chidapha wa polisi msilamu atupele muluzi is saying the same akumanena kuti zipani zimenezi sizimafunira malawi zabwino they have even gone deeper kunena kuti chipani cha mcp ndi cha anthu akupha what would you react to those allegations? zimenezo ni zomvesa chisoni kwambiri zomvetsa chisoni zomvesa chisoni kwambiri choti ndinganene nchoti ineyo atupele ndimamvera chisoni kwambiri chifukwa mumamvera chisoni atupele kwabasi ndi wachinyamata akanalongosoka ndikananena kuti atupele polani moto ngati kampeni simukuyiziwa kapena mulibe mfundo mwina akanangokhala pamene timavutika mumsewu mumu tikufuna chilungamo cha zisankho atupele anathawa anali ku india kandi ku india kandi kuti ku china anathawa yeti anapanga nawo contest zisankho later waona akubwera akupita kwa achakwera komweko he he achakwera ndamona ni msogoleri wabwino chanichani two days later tikumva kuti wa- wapita ukuku ndikufuna ndinene izi kugwirisa mpingo ku kampeni ndi zolakwika ife anthu ndi amodzi kulibe mavuto amene ama amamveka mwa uchisilamu kulibe mavuto amene amamveka mwa uchikristu kapena mu chihindu amalawi tikumva kuwawa limodzi mupite ku eastern region ndinene kuti atupele akhala nduna under mutharika for 5 years achitako chani ku eastern region abale athu ku eastern region uko akuvutika amangodya iyeyo ndi abambo awo inali chi- chibale cha family kuti azitetezana Abale anga ku Eastern region uko musamve maboza amenewo. A Isa Njaunju anali Msilamu. Anapedwa pa usogoleri wa ndani? Usogoleri wa Mutharika. Pakana pano sanatiuze ngati boma kuti munthu civil servant anapedwa bwanji. Tikumvana? Anthu aotchedwa ku 24 uko. Nda mpingo wanji? Awa akuwanena anapedwa kwa Msundwe. Uh, may his soul rest in peace. ifeyo tinapanga condemn kuti zija zinali zorakwika anali mu uniform ya polisi zoona munthu aziziwa bwanji kuti uyu wa polisi mmene akuonekera wayenera ndi msilamu mmene akuonekera wayenera ndi mkristu tikunena kuti asiye kumanamiza anthu anthu a- anthu amene aphedwa muno mmalawi anthu ambiri ndikupaseni chisanzo chabwino ndinene izi tonse tikudziwa kuti under mcp pa utsogoleri wa mcp amene ali mu mcp iyi tikuinenayi yanyuwani yomwe ili ndi manifesto kawawa under mtsogoleri chakwera amene akhale president amene aombole dziko lino palibe amene analipo mu mcp yakaleyo Ti- timvesesane pamene palibe amene ankasokoneza zinthu ku mcp yakaleyo amene ankasokoneza zinthu nthawi imene ija ndi amene ali ku alliance ya dpp ndi udf tikudziwa kuti like secretary general wa chipani cha mcp amene analinso administrative secretary wa chipani cha mcp anali a Bakili and a Bakili mkamati secretary general wa chipani ndi ceo ndi mwini ndi- ndi mwini chipani tonse amalawi tiwafunse a Bakili kuti kodi nkanza zinkachitika zimene zija munkampa- munkapangiranji chifukwa anka- ankapanga ndiwo ngati secretary general mcp ili pano ndi anyuwani so ngati secretary general ndi amene atifotokozere a Dausi anali momo analinso ku malawi young pioneer panopa ali ku dpp a henry musa anali mu, mu government yomweyo ya, ya mcp akuinenayo panopa ali ku, ku dpp a Ntaba anali mu government ya, ya mcp imene akuinena panopa ali kuno ndiye mayina ya anthu amene ankasokoneza kuja mm. ali uku thats why nkhanza sizikuta mmalawi kungowona nkhanza kuba si- sikukuta chifukwa choti ndi atsogoleri omwe aja okonda chisokonezo nde ine ndikufuna ndinene kuti ndiboza Tik- titati tipange study chiyambireni matipate ndikufuna ndinene kuti fanikiso phiri student wa ku chancellor college anapedwa nthawi yanji si ya bakili muluzi inali nthawi ya, ya, ya mcp kuchoka pa fanikiso phiri tikunena kalonga stambuli anapedwanso I- ndi- inali nthawi ya mcp tikunena pano a Chasowa anapedwaso under usogoleli wa dpp thawi imene ija kunali mcp tikunena pano tikati tipeleke zisanzo a Matafale anapedwaso thawi imene ija inali ya mcp tikunena pano a Njaunju anapedwa mwankanza Ah, nthawi imene ija inali ya mcp tikunena pano achialubino abale athu mmene afera momvesa chisoni kwambiri nthawi imene ija inali ya mcp ndikunena pano ku- kumzuzuko anthu 20 anaphedwa kuphedwa mwankhanza momvesa chisoni kwambiri kuomberedwa ndi apolisi and kumpoto kuja sanayiwale anthu ntapita kumpoto kuja anandiwuza kuti dpp iwaliretu kuno andi tikupita kumene kuja aziwiretu ndikufuna ndiwaziwise tikaponda nthaka imene ija aziwe kuti iwo ndi 0 pa 10 anyamata anapedwa momvesa chisoni nthawi- nthawi nthawi ya dpp nthawi imene ija inali ya mcp so tikati tinene kuti anthu okupha ndani chifukwa ena ah, zinkachitika zoyipa ali uku mm. asamukira uku zikupitiriza zoipa which means woipa ndi amenewo even a Bakili akupanga campaign na John tembo amanena eee anapha akuti akuti atembo mundipheranji chanichani it means anali pompo mm. it means anali pompo so ineyo yeah. i would like to say kuti mm. kampeni yoti tizinamiza anthu amalawi anachangamuka so Atupele Aganize bwino, aganize ngati wachinyamata, aziyankhula mfundo ngati mmene amayankhulira a Chakwera, ngati mmene amayankhulira a Chilima, mmene amayankhulira anyamata achina Kunkuyu, you know, mmene timayankhulira ifeyo. Timayankhula mfundo osati azingopanga attack anthu kumalowesa mpingo. Mpingo wa Chisilamu akuvutika ngati ifeyo. Zoti aziyanamiza anthu kuti kumwera kuno mukuvutika zoona mukundiuza kuti ah, ku- ku- ati an- anthu aku central region ndi kumpoto amadana ndi anthu akumwera abale athu ambiri amene tili nawo ineyo azinzanga ambiriso ndi akunoko timakhala nawo bwinobwino ukoko akufuna anamize ndani akhala akunenanso ena amene sagwirizana ndi zolankhula zanu kunena kuti you may not be malawian enough kuseka Mtambo zibwana kwambiri akuti ndinu aku burundi ena akamba kuti mwina ndinu aku tanzania i want to raise this question one more time so that we clear how true malawian are you I'm, um, I'm actually a son of the soil. A son of the soil. Actually, I'm even more Malawian than some of these people. ndakulira kon- ndakulira konkuno azigogo anga azigogo azigogo azigogo azigogo manda awo ali kuchitipa ma shrine mafumu ifeyo tikamwalira pam- amamanga shrine ndiye ineyo ndi mfumu kuchitipa tikumvana enawa mwina amangoti kwawo ndi kwakuti mwina they can't even tell us history yawo kuti anachokera kuti ineyo ndikudziwa history yathu from 1616 azigogo ali muno azigogo athu amenyana nkondo ndi angoni amenyana nkondo ndi, ndi awemba amenyana nkondo ndi anthu osiyanasiyana mm. ndiye ndimaseka kwambiri munthu kaya akukutuma ndolo wake aziti uyu si mmalawi ineyo abwana munthu ukakhalako kunja mwina chiyankhulo chako sukuyankhula bwino chichewa ukhale mlandu kodi kukhala mmalawi ndiye qualification yake ndi chichewa chifukwa chichewa ndi mtundu tiliso ndi anthu muno woti samaziwaso chichewa That's right, yeah. mukapita kuchitipa kuli ziyankhulo zambiri almost 13 languages ineyo zonse zija ndimayankhula koma you don't expect me ndiziyankhula chichewa ngati inuyo brian banda munthu woti ndi mchewa tikumvesesana Ini- ineyo ndi peter mutharika takhala pano kuti tiyankhule chichewa ayankhula chichewa chabwino ndani ineyo olo kampeni ndimapangira muchichewa ndikumatipura kampeni bwinobwino muchichewa anthu ndithu ndikumamvesesa kuti comrade akutiuza mfundo pano a peter mutharika angayankhule kampeni ya chichewa bwinobwino kuti anthu kumamva so ineyo ndizinena kuti amutharika si amalawi chifukwa choti akulephera kuyankhula chichewa we understand kuti anakhala kunja you know sometimes ma languages ukazorowera zinazo you can't speak language ina You- you- perfect you seem to be- nde bodza limenelo lomayankhula kuti ineyo si mmalawi asiyeni azitaya nthawi koma ifeyo tikugwira ntchito amalawi akudziwa chilungamo

in the people for people to understand the agenda then people sacrifice you get what I mean mm. people are sacrificing ndikamati ndikuyenda ulendo sikuti ndi ndi zimamillion anthu awawa ali committed they are approached by these people ndi ndalama koma they say no Amawanyengerera- ifeyo amawanyengerera ehe kuti atani kuti mwina a- apange zoyipa kwa ineyo koma ineyo ndimakhulupirira mulungu And anthu amene ndikugwira ntchito amakhulupiliranso Mulungu. Enanso akhala akunena kuti Timothy Mtambo ndi wokhwima. this, this, this has been said. By who? Um, uh, people, people.
Okay. Timothy Mtambo ndi wokhwima. Amene uja ambuye ake adamusiyira dzimankhwala dzina amavala mkhosi akumanena kaya chimene chichili chili chimene amavala mkhosi chikhozachi Yes.
eh. How do you go ku Ndirande? Anthu afuna kukuchitani chipongwe, you capture all of them. People have said kuti amene uja ndi wokhwima. Bambo Timothy Mtambo. Ndinu wokhwima?
munthu ukamakhala kuti umakhulupirira mulungu mulungu ananena baibulo inanena kuti muzapondanso na mascorpion muza- muzadusapo palibe chimene azakupangeni ineyo ndimakhulupirira mulungu izizi mukuzionazi ndi za ufumu Oh, za ufumu you understand just the same ndi crown aha you see mfumu imakhala ndi symbol these are symbols of authority kumasiyanisa kuti uyu ndi mfumu Uh-huh. uyu si mfumu uyu ndi mtsogoleri you understand ineyo ndikufuna ndikusimikizireni amalawi kuti kulibenso mankhwala pa dziko lapansi muziyang'ana kumwamba mulungu yekha ndi amene amatiteteza nthawi yatithera
tiyenda bwanji tikafika ku 2 july why should malawians watching us tonight should be convicted kukavotera dr lazarus chakwera ndi dr saulos chilima we'll finish on that note tonight thank you very much ndikufuna ndinene kwa mtundu wa malawi kuti amalawi Za mavuto anu kulibe munthu amene angayambe kufotokozerani. Amalawi mukuziwa mavuto amene tikudusamo. Kuli njala kuno ku Malawi. Kuli kuba kuno ku Malawi. Amene akutiberawo ndi amene anayenera kumateteza chuma chathu. Dpp yalepera kuyendesa dziko. Dziko panopa likulowerera kumpopo. ndikunena kuti ifeyo zativuta ngati dziko tikhala ngati tili pa zovuta ngati maliro koma mulungu watimvera tsoni pakati pathu wapeza mtsogoleri amene ineyo ngati m'bale wanu ngati munthu wokonzeka kuti ineyo ndinalonjeza kuti amalawi tivutika limodzi ndipo pamene tizayambe kusangalala tizasangalala limodzi ndikufuna ndikuwuzeni amalawi achakwera ndi achi Chilima ali ndi masomphenya abwino ku dziko lino. Ndi atsogoleri osasankha mitundu, ndi atsogoleri osaba, agwira nawo ntchito umumu. Munavapo kuti a- aba zakuti? Iyayi, ndi atsogoleri oti ali ndi masomphenya imene itakumanga malawi and mukamaona ngati high five imene ija ndi summary palibe ineyo ndaona ma campaign philosophy koma campaign philosophy ya achakwera ya high five ija is a good summary ndikufuna ndinene kuti kuno kumalawi tikufuna mtsogoleri wotumikira anthu achakwera azipereka kuti akhala mtsogoleri wotumikira anthu ndikufuna ndinene kuti kuno kumalawi tikufuna mtsogoleri woyanjanisa anthu A Chakwera mu high five akutiuza kuti iwo ndi mtsogoleri amene aonesese kuti Malawi wina aliyense mosaona mtundu kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa, ku Mchinji mpaka ku Nkhotakota a Malawi tonse tikhale limodzi ngati family imodzi. Pamenepa ndifuna ndisindikeso kwambiri kuti ineyo interest yanga kwambiri even CFT ndiyoona Malawi tizikondana tizikhala mwamtendere. zosankhana zithe and ndikufuna kuti eh, and I'm happy kuti manifesto ya achakwera ya mcp inayipanga include that transitional justice peace and reconciliation mm. and ineyo ndi nkhani imene ndinayo ndi interest kwambiri chifukwa atsogoleri athu okubawa anasiya dala kuti amalawi tisayanjane because mukamasintha from one party maybe to multiparty pamayenera pakhale healing process yoti anthufe tiyanjane kukhale kukhululukirana amene analakwilidwa akhale compensated tamvana koma awa anachita dala kuti zisatheke kuti nthawi ya kampeni ikakwana aziwanamiza anthu hey, awa ndi okupa awa ndi chani zimenezo tikufunika kuti boma likamasintha tithane nazo izizi atsogoleri awo akunena kuti aziyikamo Are you- alimi Yes. mavuto awo achepa ndipo atha utsogoleri ukalowa Are you certain, uh, Timothy Mtambo? Yes. Change is coming. change is coming i said change is a very notorious animal and nobody can stop change when god says yes nobody can say no god has said yes Leadership has to change to in Malawi that's why a dpp china chilichonse choipa akamapanga chikumaonekera and asamale kuzisankho kungatha kuona kuti ndi achina Jane Ansah apanga zibwana china chilichonse chionekera ndipo enafe mulungu amatipasa masomphenya timatha kuona za patsogolo Comrade. taziona patsogolo kuti dziko lino likusintha ndipo timapulani tawo tonse timene akukonza timationa izizi olo mademo aja tikamati mawa tikupanga mademo mulungu amatha kutionetsa kuti o zikhala mwakuti mwakuti mwakuti mwakuti nde akamapanga timapulani toyipa panopa ndikuyankhula akugwirizana zoyipa kumbali ena ndikuti asamale ifeyo tikamayenda asamabwere kutsogolo kwathu chifukwa akulimbana ndi mphamvu ya Mulungu. Comrade Timothy Mtambo, Commander in Chief wa Citizens for Transformation, titakuitanani kuti mubwere mwatilemekeza kwambiri, tikuyamikeni kwambiri.
Thanks very much, comrade.